you know timakamba pano kuti kuti history is the best teacher sitimangokamba mphakamba chabe history is the best teacher ife timaifotokoza kuti history is the best teacher n'chifukwa kuti uh, history yake imene tikubweresa pano ndi yotani and how does it connect kumangidwa kwa namiwa lero anthu akuyang'ana namiwa but ine i'm not looking at namiwa i'm looking at a generation I'm looking at other advocates. I'm looking at anthu ena omenyera ufulu koma osati omenyera ufulu okha inuyo ndi ana anu kumangidwa kwa inuyo zimene zingachitike the impact azibale anu ena mwa inu apapa mmayankhula motumbwa koma azibale anu akumangidwa akusungidwa ku, ku polisi kaya ku, ku, ku ndende kuja without uh, justification whatsoever ndiye mmayankhula kutumbwa kuyankhula kukunya apapa koma ndinu akapolo mukuzuzidwa ndinu ndinu akapolo mukuzuzidwa but you are so quick to speak to dismiss you are very dismissive ena mwa inu ndi ana onena kuti even ku secondary simunamalize ena mwa inu ndi onena kuti ku college simungapite ife amene tinapita ku college tikufuna tikuseguleni maso kuti ngakhale simunapita ku college musakhalebe ogona ngakhale simunafike ku college muzi mukhalibe benef- mukhale ndi benefit imene ife tina because ineyo ngati alexius kamangila ndinapita ku public university university of malawi what it means going to university of malawi it means kunena kuti msonkho wanu umene munkapereka kapena makolo a inuyo ankapereka unandithandiza ineyo kuti ndipite ku college fa ku university kuja sitimalipira ndalama zokwanira timalipira zochepa timangopanga contribute the state boma dziko ndi limene limatilipirira sukulu kuti tiphunzire Na pamene taphunzira tili ndi udindo tonse amene taphunzira ma university osiyanasiyana a public if you are in a public university you owe the society a duty to educate the, the masses to serve the nation in whatever way kaya iwe uli ku private sector kaya uli kuti ku- uli ndi udindo otumikira dziko lako mwapaderadera ndichifukwa chake ineyo ndimatenga i take that responsibility seriously and ndimadzuka ndikunena kunena kuti dziko langa ndilitumikire anthu amene alibe kuthekera kumene ine ndili nako anthu amene sanapange m- sanapeze mwayi opita ku public university ndikukayuza tax fa ine ndinayuza misonkho yanu ndikuti ndiziwe knowledge imene ndinayo kuti ndisanduke lawyer sizinakatheka kuti ndisanduke kupanda misonkho ya amalawi lawyer wina aliyense amene anapita ku public university they are able to go to that public university because of your misonkho yanu without misonkho yanu munthu sangamalize sangaphunzire because education is very expensive more so uh, tertiary education the cartel mbava anthu okuba they love amakondwera ndi umbuli wanu komanso amakondwera kuti umbuli uja uzipitirira nde umbuli ukasoka ndikukasanana ndi makani nde worse they love you to be ignorant and to be arrogant in your i- ig- ignorance that's what the cartel loves amalawi nde ndi the- amalawi are very dismissive they're very ignorant and arrogant so that combination is where one of the reasons why the country is not moving so ine loya ndikuwuzani kunena kuti zimene zikuchitika mukesi ya Namiwa imene ija iyo ndi what we call detention without trial izi zingakhale maloya ena sangamvetse kuti Kamangila akunena kuti chani nde ndikutambasulirani kuti detention without trial ndi chani kenako ndizakufotokozerani zomwe zamuchitikira namiwa kenako ndizakufotokozerani za jaji um, Nzondi mvula amene akuyankha aku- aku- aku- akuyiyang'ana mi- milandu imeneyi ndipo point yanga ndi yonena kuti s- namiwa sangalandire chilungamo mu khoti la, ma- la, la, la, la, la uh, nzondi mvula chifukwa chake nchonena kuti amene uja ndi wakatangale ndipo amene uja ndi frank mbeta amene ali attorney general anayamba kupanga katangale limodzi kalekale um, a- a- anzondi mvula aja ali ajani ali a magistrate a- ali a, um, what we call a resident magistrate mpaka anazakhala a, ch- a chief resident magistrate Nzondi mvula justice nzondi mvula amene ali jaji lero mumaziwa zoti anamangidwa mukayang'ane muyang'ane mulembe Nzondi mvula mupite pa Malawi amalawi muli ndi you- muli ndi memory ya chani ya chitete muli ndi you have a memory of a grasshopper muli ndi kaka somukumbukira zinthu izi and you don't pay attention Nzondi Mvula anamangidwa in uh, 2011 ndipo mlandu wake unayenda zaka zambuyo zapitazi zaka zambiri zapitazi about 15 years ago He was uh, arrested and he was uh, uh, uh, uh um, put on trial. He was he was he was prosecuted for what? For corruption. Kesi yake anaisokoneza Justice Mwale. Mwase sorry, Justice Mwase akuzomba late anamwalira mpaka lero ku Supreme Court. Supreme Court ja imene mapita ataiwononga ononga kali ku High Court kesi yake ija. mpakana anapanga acquit nkhani yake ndikufotokozerani mukhale pompo yokhuza a justice Nzondi Mvula justice Nzondi Mvula kodi frank mbeta frank faruku mbeta ndakhala ndikukamba kunena kuti amayendera ndi belo mthumba amayendera ndi injunction for him to be where he is panopa he's always moving ndi chani ndi injunction yoti asapangidwe prosecute ndi uh, acb Who gave that injunction to Frank Mbeta? It's Nzondi Mvula. For God's sake, wake up. Do you think Nzondi Mvula angapange kesi ya, ya Malawi ya state versus uh, um, versus an individual amene state ili ndi interest mwa munthuyo zimene akuona ngati kuti zikusokoneza boma nde Nzondi Mvula angapange zinthu zolongosoka sizingatheke because ndi part of the cartel ya achina Frank Mbeta ndi club ya achina Frank Mbeta Nzondi Mvula. The third thing chimene nditi ndikubweresereni ndikamamaliza ndikamaliza kukamba kaye za namiwa kuti namiwa ndi chani kuti tikunena anamangidwa chani then why is this detention without trial honorable richard chimwendo banda atamangidwa mwayiwalanso amalawi mukuziwa kuti honorable chimwendo banda anamangidwa pompano richard chimwendo amayenda pachani pa wheelchair kuti nsana wavulala nsana chimwendo richard chimwendo banda not long time ago not long time ago amayenda pa wheelchair kuti nsana richard atamangidwa on allegation do you know allegation imene anamangidwa attempted murder

what is it that we're dealing with kodi ndikuyesesa kuti zinthu zizi ndiziyankhula mchichewa chifukwa chonena zoti kufuna tipange reach mmalawi wina aliyense komano pena pake zikumavuta ndikakhala kuti ndapsa mtima zimavuta kuti ndiyambe kuyankhula mchichewa especially tikamakambirana za malamulo ine ndimapsa mtima ndi injustice sindingakubisireni when there is injustice even injustice of my enemy

ndipo anayankhula zambirimbiri zozelezeka zotani uh, ah, mwachidule zimene zina amayankhula namiwa ndimaziona kuti nzozelezeka koma kuyankhula zozelezeka si mulandu speaking saying silly things is not a crime so mukukamba kwake pa interview paja anayankhula zina zozelezeka zonati eh, in two months time president Uh, ngati dpp sisintha president azakhala ndani jane ansah and all that and all that anayankhula zimene zija kwenakonso anazayankhula za five ministers kuti not five ministers yeah there are five powerful people in government amene ali ndi mphamvu ndipo amatha kutulusa zigawenga kuti- amatha kutenga zigawenga ku kuchani ku dzaleka ndikupita kukapha anthu ndikuziteteza ndipo zimenezi ndi zigawenga za anthu amene wawo zimenezo sizozelezeka zimenezozo sizozelezeka sindikuziwa ngati namiwa ali ndi umboni umenewo koma ine ndimaziwa kunena kuti ku dzaleka kuja anthu amatengako anthu awiri atatu anthu angapo amene anthu a powerful the powerful amatha kuwa-user ngati zigawenga so zimenezozo sizozelezeka ineyo on any court in malawi ndikhoza kupereka umboni wa anthu amene amatulusa zigawenga ku maula prison even ku zomba s- central prison ndikukapanga zi- zipolowe kukapha anthu ndikuzibwerezesanso zigawenga zija and ndinayankhulapo in 2024 These things is a reality. Imene Malawi chema panga ziko la I, I, no rule of law. No one is being held accountable. So zimene amanena namiwa zonena kunena kuti ku Dzaleka amatha kutenga zigawenga and five zimene zija sindikudabwa zimene zijazo sindikudabwa ifo ineyo I know of this I know mukuziwa kuti adino uh, one of the um, uh, human traffickers kingpin wa human trafficking wamangidwa kena wamangidwanso munthu wina we have been telling you about adino for so many months for a long time kuti human trafficker uyuyu boma anthu ali pa payroll yake apolisi ali pa payroll yake akuluakulu a boma ali pa payroll ya adinoyo koma kuli enanso enanso panopa akuonekabe ngati kuti awo ah, mapanga maono apo koma they were part of uh, trafficking people moving people from uh, Ethiopia kuwabweresa kumalawi kuja kuwabera ndalama kutandata a lot of things now zimene anayankhula namiwa zonena kunena kuti in two months time uh, Jane Ansah akhala president ngati dpp sisamala bla bla bla ndi zozerezeka nzodabwisa kuti ndi chani koma chimenechocho si mulandu ineyo mumve kwa ineyo ngati that's not the we still what the government did in this case but before i go to this because mukuyenera kuti muziona zinthu zimene zimayendera namiwa atachoka ku Luntha sanamange mukuziwa zimenezo if namiwa what he did pa luntha tv was treason inu were they going to wait for two weeks Were they going to wait for a day to arrest him? If somebody... Where is your wisdom? Nzeru zanu zili kuti amalawi. Eh, eh, Kamangila ndo wamisala. Chifukwa yoti ndinu opanda nzeru, ndiye mukaona munthu wa nzeru mumamuona kuti is abnormal, you know? Because you guys are stupid. You ndinu ndinu ndinu mbwetete, ndinu zimbatata. You are empty. That's why when you see someone brilliant, you say kuti you label them kuti ah, ndo wamisala. if namiwa his actions were treasonous ngati namiwa zimene anapanga zija nzokwanira kuti akufuna kulanda boma You- bomalo nde likadikire kunena kuti two days kudusa three days kudusa four days mpaka na week mpaka na oh, munthu akuti akufuna kulanda boma

It's nonsense. No court in a normal world, in a normal country, would even tolerate arresting that person. No court. No magistrate would issue a warrant for that nonsense. Zimenezo ndi nsete. Ife Achewa timanena zimenezo ndi nsete. Ndikatero mukuti kutukwana. Ah ah. Inu ndatukwana patipo. Eh? Saying feces, is that swearing? Like, ah, ah, Antu, you, you makwanda ignorance. Eh? You love your ignorance, so you protect your ignorance. Umbuli uja, muma ukonda, muna uzolowela. Then muma uteteza umbuli uja. Muma uteteza, you make sure kunena kuti no one enlightens you. Or no one should enlighten other people. Even in your moment mungochoka, ngati simukufuna, uh, ndifake ababa, mumamva anthu amabwera pa live kumapanga ha iwe ukutithera bando oh ndakuwuzani kuti mulonda did i tell you to join my live ha iwe kodi uzingoyankhula tsiku linali lonse e uzingotipasa every day live every day iwe did i come to ask you to join my live did i knock on your door chifukwa anthu ena sangokhala kuti amakonda umbuli amauteteza umbuli komanso amafuna kuti enanso asatani asayere mmaso you should not open your eyes mukhalebe umbulimo ndiye ndikufunsa funso kunena kuti if what namiwa did was treasonous ngati iye uja zimene anapanga zinali zokwanira kuti munthu amafuna kulanda boma ndiye bomalo linakadikira masiku kuti lidzammange kuti lidzamutenge kuti abwere kaye aseti kuti amati chani if what he did was treasonous was the government going to wait for, for days anthu opusa inu you are watching you're watching a government turn malawi into a police state you watching you're watching muvi woyang'anira umalowa m'maso ikuyamba kumene ikuyamba kumene tonse alliance i kept on telling you musaonerere izi dzukani eh, anthu ya iwe wasanje ndiwe wa dpp iwe ndimaziwa iwe ndiwe wa dpp inu kenako 2023 ja anthu aja anazamasukano kuyamba kuwapanga nkhaza ma ma refugees ine guys dzukani when they are done with these refugees they will be after you wasanje iwe iwe ndiopenga eh, iwe ungoyankhula eh. oh ukunothona ndi ma refugees tu kenako you wouldn't even go to demonstrate in Lilongwe amabwera ndi zikwanje wii wii wii kangwini imene muja anthu kuthawa mu Lilongwe paja and in the end people were like ah izinso nde ayi panopa takhala tikuwuzani from the beginning kuti dpp iyi si dpp When I say iyi si DPP, because when you look at the, the, the, man, the, the vision ya DPP, mukamayang'ana DPP imakhala ndi zinthu zitatu. Eh, chan chan chan chan. Kungoyang'ana, d- what does DPP mean? Democratic Progressive Party.

It's not the DPP ya, ya, ya Bingu. It's not the DPP imene timaziwa ku DPP makhalidwe. So no musamatinamize ife nda DPP inu nda DPP kuti. Inu nda DPP kuyambira liti. Inu ine nitakupangani mapoint kumakuuza kuti inu sa DPP inu. Inu ndatidye nawo. Anthu a DPP ndi ochepa ambiri nso oyam ana- anayituluka DPP ija atayiona kuti ah chibwana matokoso. Uh, uh, matope, matope ukaoka. if what namiwa did was treasonous dziko silinakadikirira mm, matsiku so ndapanga kale debunk za treason kumangidwa kwa namiwa ndi za clear kunena kuti anamangidwa chifukwa kuti anayankhula zokhuza katangale wa chipungu uh, chi- chimwemwe chipungu minister of lands ndi um, corruption ya um, the deputy minister wa homeland uh, Norman Paulos Chisale. It's clear because the, the facts then will make sense. Because atanena izi a way a day or two later anamangidwa. Za treason izo ndizongopeka. Ndizongofuna kupanga ka komanso ndizofuna kumpyesa kumpyesa kwa kumfinya kumchosa chimbenene. namiwa kufuna kumchosa chimbenene kuti amene aukhe madzi akuti kufuna adekhe madzi eh ndi boma ili chimapana this is government chimapana timfundo tiziyankhulo ta anthu opanda nzeru chifukwa boma ndifeyo anthu ifeyo ndamene tikuyenera tiwapane adindo we are the machine kaya boma ndifeyo ka tikuyenera tiwapane adindo aja tiwapanirire apange zimene tikufuna apange zokomera dziko apange zokomera ana athu amene ali lero kapena ana ana awo amene azabwere kusogolo that's how boma is democracy government for the people by the people

anammanga treason now mlandu umene anammangira namiwa mukauwerenga ndi zosekesa kwambiri zimene akunena chifukwa let me take you to section 38 of the penal code Ma, gawo 38 ya ya um, uh, uh, malamulo a upandu nkha- milandu ya upandu imene imayendera amanena kunena kuti ndiwerenga mwachangu changu Ah, chifukwa papa sikuyenera kuchedwa chifukwa tapeza proof ndakupangirani proof kunena kunena kuti izizi izizi za treason izo nzachibwana kwambiri ndikulowesa mphepo i- mu dziko ndikulowesa mphepo mboma ndikulowesa mphepo malamulo kuphwekesa zinthu namiwa inu tangomuonani namiwa namiwa uja angalande boma azitani nalo namiwa olo namiwa olo tnm angailande tnm institution namiwa olo mmene ilili olo nyumba yanu ya inuyo inuyo inuyo amene mukuonera papa nyumba yanu angayilande namiwa uja azitani nayo like can we be realistic like can we wake up like namiwa alande dziko kuti azitani nalo atha kufa nalo ka nditha kumupha dziko namiwa alande dziko ah, ine zopusa zimene zimachitika ku malawi aha so this is chapter 7 ya penal code uh, it says treason any person who a any person who a prepares endeavors or conspires to, to overthrow

now mukaona zonsezi zimene ndakambazi mukaona china chonse chimene ndakamba apapa pakukambidwa force there is force a namiwa aja olo bakera angamenye munthu ndikugwesa eh, namiwa uja angamenye munthu olo bakera ndikugwesa namiwa uja ndi zipolopolo zake kapena force imene namiwa ikunenedwa kunena kuti the offense ya treason it's just a non-starter from the point of arrest imene ndikunena muja kunena kuti how it took these guys two weeks or there about more than a week anyway to arrest namiwa and all that it doesn't make sense and zimene anayankhula namiwa there's nothing not even near treason not even near treason not even in our sleep should we be lied to kunena kuti ah namiwa uja amafuna kulanda boma boma lake litiyo boma limene sili these guys don't have power to bomali silili m'manja mwawo ndi chifukwa akupanga zawo zawo kumapanga ma meeting kumaitana executive chancha chanchani mneki kuibwera eh amene uswa dpp ayamba kale kunena amene boma silili m'manja mwawo it's clear kuti boma silili m'manja mwawo it's clear so boma limene litalandire liziro boma loyo it's not in your hands kungoti amalawi you're very slow to see you're very slow mumachedwa kwambiri kutolera zinthu i've read the law chifukwa samangoti treason treason treason ndi imeneyi sindingakutanthauzireni mchichewa zimenezi Ah, mwina amene amatha chichewa kwambiri a- a- atanthauzira zimenezizi koma ineyo sindingapange nthawiso kuti nzikuuza kuti mchichewa zikutanthauza chanchani ndi zimenezizi zimene zikutanthauza kuti kufuna kutenga boma mogwiritsa ntchito mphamvu ah, kugwetsa adindo amene anasankhidwa ndi anthu Now, treason doesn't arise. The second charge imene anapangidwa uh, charge namiwa ndi inciting violence. Uh, ma facts of inciting violence and all that akunena kunena kuti iyeyo anayankhula kunena kuti pali anthu 5 pali anthu enaake powerful people powerful people that are amakatenga mm, zigawenga ku ku- kunzaleka ndi kumapha anthu nkuwazibweresanso i don't see how that is inciting violence and namiwa just have to akangopereka umboni eh, ku court umene ali nawo uh, and uh, an honest belief in something is enough an honest belief in something is enough you know and uh, i don't i don't see how that would be inciting violence All that. So generally, the uh, all the charges that Namiwa has been charged uh, or is facing are what we call flimsy charges. Flimsy. Um, muchichewa mwake uh, poti chichewa chili limited titha kunena kunena kuti nzopanda mchere mm? mulibemo kanthu nzopanda mchere zilibe nsanamira weniweni pa malamulo zimene akumuchaja namiwa what does that mean it means kuti ngati nkesi ithera pamenepapa a namiwa aja akazampasa belo akangompasa belo nkesi ija ithera pamenepapa ndifanya kanani boma lija likuyesa kuti lipange zonena kuti lichedwe liyuze manji ma tactics onse kuti namiwa atuluke mochedwa Ah, kuti chilango cha namiwa ndi ndi panopa kumulanga panopa mmene akumusiya kundende and namiwa knows it the politicians know it the state knows it and all that Detention without trial. Now, let me bring you to detention without trial. Before then, I go to the, uh, a substantive issue of Mzondi Mvula as being corrupt to the core. Like munthu wakatangale osalapa ndipo ndi munthu wonena kunena kuti s- munthu wopanda mwayi chifukwa amayenera osakhalanso judge chifukwa cha zimene anapanga ali magistrate hmm? zimene ankapanga ndingoti osati anapanga chifukwa si kamodzi katangale amene ankapanga ali chief resident magistrate pale- ah, ah, katangale amene ankapanga asanafike pa chief resident magistrate ali just mere magi- resident magistrate anapanga katangale wanani koma munthu uja anapeza kuti wasankhidwa kukhala judge where our system is wrong imasankha awo akatangalewo ndikuwakwezabe kumapitisa chitsogolo chifukwa chani akuluakulu a- akumtundako ndi akatangaleso if you have Mzikamanda if you have Lovemore Chikopa kaikai Lovemore Chikopa ngati deputy chief justice you don't expect to have clean judicial officers you have uh, criminals being appointed to positions kumakwera mpaka kumakafika ku supreme court supreme court kupezeka kuti hafu mbava ma criminals hafu uh, anthu abwinobwino kuti sitinganene zambiri You see, um, moyo, moyo, eh? when they say life is what you make, dziko lathuli akamanena kuti ndi losauka dziko la Malawi ndi losauka ifeyo ma citizens tavomereza dzikolo we are part of the problem chifukwa sitimapanga demand zomwe tikuyenera kupanga demand kwa adindo izozo nde sindikazi sindikizana ifeyo sitimapanga demand zimene tikuyenera malamulo ali clear apapa nkhani iyi siyachani siyoti munthu mpakana amange ndi zongopekerana ndipo kupekerana kwake kwachokera pati ananena kunena kuti achisale ananena kuti achipungu akuba ndalama inu zimenezo nzokudabwisani zimenezo nzaboza inu zonena kuti achisale akuba ndalama umboni uli mbwerekete his lifestyle achisale achisale timayankhula nawo ife mafoni akuthawa akapita khotili kupita khotili tima achisale amakanika ndalama yoti alipire school fees kwa ana achisale amakanika kulipira fees you know these are realities all of a sudden uh, azikamanga azikakumba mijigo 200 like zimene ndimanena kuti vuto lina limene limandipweteka ine ndonena kuti zi- ah, mbava za kumalawi zigawenga za kumalawi zimakhala zopanda nzeru so chigawenga as of basics chimayenera chikhale cha nzeru chizikhala creative in what she's doing koma anthu ngati achisale aja ndi anthu opanda nzeru kaya aba zindalama nthawi yomweyo nthawi yomweyo kuonesa kuti ndini ndalama inu can you be discreet a bit i'm not saying it's fine but but i want to ndikamakufufuza ne ine i want to be like ah koma baba amwene eh anamenya move magayizi awa magayizi awa anamenya move ya chabe eh anazamenya apo za- oh koma amwene ine before i even investigate zinthu zimangotuluka zokha bwata bwata bwata bwata bwata ah awapa chilichonse kupambalambana

ndiyeno kamangira ngati imeneyo inali detention without trial lero zi- zimene zikuchitika zisakhala bwanji detention without trial okay so the law ikamakamba zinthu kapena ikamabwera pamene timasintha uh, uh, that constitution in 1994 ndikubweretsa section 42 ya constitution imene imakamba za ma, maufulu a accused person what it tried to do is to avoid someone kumangidwa popanda chifukwa chifukwa chonena zoti kumangidwa popanda chifukwa ndi detention without trial whether the court whether the state whether the prosecution creates frames the charges does not remove the fact kuti munthu wamangidwa wopanda chifukwa hello detention without trial the substantive aspect of detention without trial chiyeni chiyeni chekuti detention without trial ndi chani ndikumumanga munthu wopanda chifukwa ndikungokusiya kumene kuja ku cell panopa in a democracy in the with the 1994 constitution maboma awa amadziwa kunena kuti sangammange munthu choncho kungokangomusiya then amapanga flimsy uh, charges ma flimsy charges aja ndikungomugwirira munthu ndikumupanga kenako what happens makesi aja sayendanso it's not detention without trial just because it's, it's named it's detention without trial by the fact kuti chimachitika ndi chani so In 1990, from 1994 to 2026 today, detention without trial ija ikupangidwa uh, in mu nuance in, in a nuance in a nuance a different nuance of kumanga munthu ya tiku tiku tikupanga ka investigate so they arrest people and then they say they're investigating oh how did you arrest these people without investigation before investigation so you udzangoziwa imene kuti ikuchitika ndi chani detention without trial kupezeka kuti munthu uja kupita pa court ma court ali part of the corruption ya state ya detention without trial ha belo ija malamulo a belo ndi a clear maphwanga abale anga pa court paja si maina oti mmachedwapo kuti chenchen even maloya amangonena okay wina 10 minutes wina 10 minutes chifukwa chani malamulo a belo ali clear and what are these malamulo ndinakambapo nthawi nange ndinapanga live kungokamba za belo akakumangani kapena akakutsekerani malamulo amanena kuti mukuyenera kukhala pa belo mukuyenera muziyankhira milandu muli kwanu unless it's in the interest of justice kuti muzikhala mukhale muselo mukumva pamenepo so it's automatic kuti mukuyenera mukhale kuli pa belo pokhapokha ngati boma ngati okuzengani mlandu ali ndi zifukwa zonena kuti awawa tikawatseke atasa kwambiri athawa ndiokomedwa amakondwerera kwambiri ndiokondwa kwambiri amakonda kwambiri awawa atha kuthawa olo awawa akhoza kukamenya mboni ndi aphuma kwambiri saotha kugwira mtima akamenya mboni olo akasokoneza umboni aka- zimfundo zinazake zimene timatha kuonesa kunena kuti um, um, uh, mlandu uja siuyenda bwinobwino koma mfundo yayikulu kwambiri yakuti belo ikanidwe hmm? Alusha akuti koma awawa mutu wawo umagwira zimene mmanena zija kunena kunena kuti anthu opanda nzeru eh? anthu mbuli zikaona munthu wa nzeru mmati ah ndi wamisala ameneyo anapenga ni nzeru oh nzeru munthu ungapenge ni nzeru but there is this expression imene anthu amayuza ah ndi wa nzeru kwambiri anapenga ni nzeru oh openga ndinuyo kaya ifa ya kupanda nzeru anthu amapenga chifukwa chopanda nzeru osati munthu kupenga chifukwa cha nzeru chifukwa choti inuyo mulibe nzeru muona ngati zimene akupanga wa nzeru zija ndikupenga openga ndi inuyo kaya amaiso mmanamizana pa ha ndi wa nzeru kwambiri ndi anapenga ni nzeru awa munthu sangapenge ni nzeru kaya alusha inu tangovomerezani ndinu opanda nzeru chamuta nenani ndikupangeni adi kapena pa, pa tiktok kuti munene kuti na kuti s- m- m- inu mumapanga chani ti ndikupangeni adi pangani text munene kuti ya ndipangeni adi sikuti titukwanana ine am very let me let me add you let me hear your point ame ndinu munthu wachani uh, request to be added

Rusha, where are you? Okay, ndakupangani follow first. I followed you. Anyway, Alusha watichedwetsa chifukwa akuoneka kuti amangoyankhula chifukwa

You shall wear you. Okay, if at all it happens, it happens. Uh, koma akuoneka kuti mwina amatha kupanga taipi kuyankhula mwina simbali yake it's okay as well i'm very accommodative but anyway detention without trial ya 1964 to 1990 it's not the same it can't be the same detention without trial imene ikuchitika panopa ndi detention without trial imene amakumanga ndikumaoneka ngati kuti akufufuza kaye nkhani yako kumapita pa khoti paja ndikumakaoneka kuti belo ija sikuoneka kaya akana belo kayanya belo ija kumachedwa uh, detention without trial ndi zimene ampanga kaya chimwendo zija imagine detention without trial

uh, before conviction and the law uh, hates this malamulo amadana ndi kuwalanga anthu amene sanalakwe so panopa detention yoyambirira iyo kuti munthu akakupezera akakuganizira mulandu kukuganizira mulandu ndikumanga ndikufuna kukulanga mula namiwa uja akulangidwa koma mulamani wosalakwa walakwa chani palibe chifukwa it is only the court

system kuti wapangidwa no charge kapena kuti wamangidwa hello aina chikopa aja azakhala innocent until proven guilty akazakhala kuti acb atenga kenakono akuyamba kuwatani kuwazenga milandu ndi pamene the law yonena kuti innocent until proven guilty will apply you can't apply you cannot apply innocence until proven guilty on people that amapanga zi- za chiwembu amatibera ndalama amapanga za kukatangale amaba koma sa- sa- sa- safunsidwa mafunso samangidwa nkumanena that they are innocent until proven they are not they, they are innocent until proven guilty when the system starts prosecuting them that's when this application this adage this uh, understanding this test imapanga apply and it, it, it connects to the issue imene tikukamba ya detention without trial komano ngati anthu osauka so you see uyuyu uyu late late, late um, saulos chilima mmadziwa a saulos chilima anamangidwa ndi acb ndi mulandu umene unali ndi umboni wochoka komwe opanga connect a uk boma la, la, la britain linapanga investigation ndikupeza chiumboni cha ndi ndalama zimene skc ankalandira kuchoka kwa sattar za ndi koma skc anagonapo kuselo why why wasn't S chifukwa chani a- apolisi sananene kapena acb sananene kuti kufufuza kaye kapena aboma apo a- a- a- a- kunena kunena kuti ayi tifuna kaye tipange chini chani tifufu- kapena kuti ah, belo kaye ndi belo tikagani anatulutsidwa tsiku lomwelo skc nditha kupereka zitsanzo za anthu angapo amene amatuluka pompopompo or even uyuyu mbava ya mcp imene ili legal advisor wa mcp um, mzibambo uyu um, jivason george jivason kadzipatike ndi mbava imeneja koma ngakhale ili mbava simayenera kuti ikalowe even ikagone kuselo simayenera there's no reason arresting someone so amalawi kummangatu munthu sikukangonesa kuselo inu tasiyani zachibwana zimene mupangazo kodi bwanji kupusa bwanji zimene manena kupusa kumene kumakonda basi ka kukonda umbuli munthu wina ake akafuna kuti achose umbuli kumafuna kumusokoneza sokoneza kufuna kulanda peji kufuna kuviga zachibwana zopusa basi uchitsiru kumachita nawo manyazi now zimene zinachitika ndi jefferson you don't need arresting someone is to take kwaitana by summons bwinobwino you don't need kuti anthu azikagona kuselo mmene ndi maselo a polisi mulibenso ndi maselo omwe you don't even have toilets mumazipasa ntchito matenda kumene kuja munaona apolisi amene amasunga anthu amene akukhala mmaselo amanunkhatu apolisi aja even apolisi aja amakhalanso nawonso akukhala moyo wozunzika most of those people that are in detention should not be in those detention kungoti kumalawi kuja musakhala serious ndi human rights when we talk about human rights inetu maselo amene ajawo sikumazakhala moposa anthu selo inayo sikungakhale koposa anthu 20 selo ina iliyonse sikuyenera kukhala anthu oposa anthu 20 and zinthu zotere ife anthu ambiri amene amakhala mmaselo aja sakuyenera kukhala mmaselo jefferson george jefferson kazimpatike ndima ndima amandibowa ife ndi wakuba ndipo wazuwe koma samayenera kukagona ku there's no reason there was no reason for him kuti akagone ku selo chifukwa chani athawa osamulanda passport bwanji iyeyo maboda anu ngati mukuona kuti athawa osapanga osagwiritsa maboda anu bwana osamulanda jefferson ali ndi whole company oh his life is he's very proud that guy he might even want to become president kusogolo but J- everyone can become president in malawi J- every jim and jack ndi a jb omwe a jb ali ndi friends akale president 2030 this is how people look at malawi kodi niyo muone kunena kuti malawi is stupid as a country as a people we are stupid uh, ndi chifukwa chimene anthu amene amaziyenereza how can a whole country have jb kumaganiza kuti atafuna azakhale president mukayang'ana mapresidential candidate amene amabwera anthu amene amalimba mtima kumabwera pamene pajapo ndikuona kupusa kwathu amalawi mukaona 2025 paja mubwerenso mudzaone twe- chifukwa choti amationa kuzerezeka we are a sleeping nation if you are awoke anthu okhala akamaona kuti aziwo- anthu azikuopani ma citizens people should respect your intelligence as citizens you need to be awoken citizen where anthu aziiopa citizenship aziiopa i mean citizenry nzika za dziko ziopedwa anthu asamangokupangani zachibwana basi basi jimmy njagi ndi jb akuti azakhale president oh. of course iso pa chakwera pacha tinaphonya chakwera kuti samaina even kusupeze kuti chanjenjenje koma at least be it's okay sometimes you make a mistake zimatha kuchitika kupezeka kuti sizingakhale nthawi zonse zili bwinobwino koma noti mpaka na mukafike pacha ndiye muone pano pa anthu amene akukamba za 2030 anthu ayamba kale kukamba ine nzakhala ino ine mzakhale president kuti chani kuti mutani dziko la malawi ndi lomvesa chisoni so jefferson kazimpatike samayenera kulowa mu- kugona kusero ankolo anu a inuyo kumuziko akukathekerani kaya aku mzuzu kaya aku karonga kaya aku chitipa abale anu ambiri amene amagona kusero kuja samayenera kugona kusero they are not supposed to sleep kusero milandu o- okay pali nkhani ina yake um, yomwe ndimafuna kukamba i think eh, dzina langu ndithawa uh, anamanga munthu okay one of the, re- the there are grounds within which munthu atha kulowa kuselo kuja ngati nkhani ya kazimpatike why am i saying samayenera kugona kuselo zimene zikuchitika ndi za criminal in tax evasion njenje koma samayenera kugona kuselo because it's non violent it's a non violent crime when a crime is non-violent, it's a very good ground not to detain that person. Koma ndi anthu angati amene akulowa kundende chifukwa cha ngongole. Nkhani zoti it's not even criminal. Mwinanso bola za Kazimpatike it's criminal. Tax evasion, f- money f- money laundering, amene uja money laundering atha kummanga. Ali ndi ndalama zambiri so za chani? Za awawa a MCP anabawa. ali ndi ndalama zambiri anthu amampasa zindalama koma achisukira ndalama in the name of lipi- paying uh, kuti kumulipira chani uh, miso I mean kumulipira ma, ma, ma legal fees yeah amanamizira ngati akumulipira ma legal fees akufuna kusuka ndalama ndalama zokuba zoti sangazipange explain there a counsel mnagwira ntchito yakuti yakuti kupanga ti mabill osaziwika bwino they can't explain law firm yaja kuti muipange audit singapange explain ine ndi ndi file ya Jo- george jefferson kazimpatike dziko la malawi likafuna kutiseweresa fayo imene ndizayitulusa fayo imene ndi chi- ndi fayo imene ndimene muzayambe "Ii, anthu amapanga izi zoti kazimpatike uja ndi mwana kwambiri ndi criminal amene ndikamuza ndi chigawenga chimene chineche ndi chigawenga ndipo nchifukwa chake zigawenga zinzake za mcp zimangopita kwa amene uja

aliyense maminista anthu aku opc ndandandandan onse the, the big gurus amene timaziwa zoti aba mabiliyoni amapita kwa george kazimpatike criminal law yake itiyo which criminal law practice has he done here uja anthu mumapanga zibwana ndifanire unena kunena anthu amakutolani also so ndimangopereka example ya detention without trial iyinso ndi mfundo yayikulu ndipo pali zambiri zimene zikapanga anthu ngati achina lusha ndi ofunikira ndi tsiku lonse kuti tigogodere kuti amvetse lusha are you still there wathawa lusha tamvana za detention without trial kuti zimene akumpanga Namiwa uja detention without trial palibepo nkhani pamene paja angopeka milandu kina kuno ah, nkhani zimene akufuna ndizoona kuti ah, aseve masiku amene amene akumati akumadikira belo ndiye ndikufunano ndimenye njoka kumutu ndidule m- njoka kumutu chifukwa zonsezi uchitsiru umene amapanga apolisiwa uchitsiru umene andale amapanga kugwiritsa apolisi zimatheka ifoti ali ndi khoti limene amatha kulipanga zuka zuka khoti kala uh, izi mupange choncho achina Frank Mbeta aja aligwira khoti uh, mashalabada aligwira chonchi khoti lija akangofinya khoti nthawi imene kupanga zimene akuf- akufuna achina Frank Mbeta and amagwira mashalabada ndi azigawenga zinzawo chifukwa amaziwa kuti adyera limodzi mwaso amaziwa kuti akuziwa na madeti awo so zikazi a mwini tithandizeni musatichite amwene tatithandizani ine ndi achimwene inu basi janjanjanjanjan akamapita kukhoti akambirana kale zimene akumpanga Namiwa aja a Frank Mbeta ali chani ali mkulumu